Aw ni ɲankuma bi ta ye jaba yirannen mugu ye komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama diɲɛ ka bon a sɔrɔ ka di maa dɔw fɛ i n'a fɔ a sɔrɔ man di maa dɔw fɛ aw bisimila waasa ka jaba yirannen mugu dilan an mako tɛ jɔ dɔwɛrɛ la an mako bɛ jɔ jaba de la an b'an ka jaba ta an b'a wɔrɔ a kasiko kɔni tɛ bɔ foyi fɛ nka an b'a kɛ cogo di an ka jaba wɔrɔlen ɲɛnen an b'a ko k'a jɛ pasi jaba kumaba fara jaba misɛnnin kan a bɛɛ bɛ se ka kɛ jaba yirannen mugu ye min ka nɔgɔ i ma dɔrɔn i b'a kɛ n'o ye an ka jaba kora fo k'a jɛ pasi ayiwa a baara kolomayɔrɔ daminɛnen tɛ sa wa ni kolon b'i bolo i bɛ se k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a dasi dasi dɔɔnin n'i y'a dɔn k'i ka mikisɛri yɛrɛ bɛ se ka a bɔ ɲɔgɔn na dɔ dɔɔnin i b'a k'i ka mikisɛri kɔnɔ o ka nɔgɔn o b'a to ɲɛji caman tɛ bɔ a ko la a tɛ n y'a bɛɛ wɔrɔ fo k'a ɲɛ an b'a ta sisan k'a don kumu na don kelen bɔ ɲɔgɔnko i b'a datugu ka ɲɛ dɛ yanni pati a a kasa bɛ kɛ k'i ka so bɛɛ labɔ N'a sɔrɔla datugulan b'i ka tasa la o y'a ɲuman ye i b'a datugu fo k'a ɲɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la yɔrɔ lasagolen dɔ maa minnu bɛna papiye filimu k'u ta la i n'a fɔ ne ta in kɛcogo i b'a kɛ k'a labɔ kosɛbɛ yanni a b'i ka so kasa kɛ kabako ye i kɛrɛfɛ maaw n'i ɲininka o kuma a bɛ cogo di bi a kɛlen don cogo di tan da a datugulen ɲɛnen an b'a bila a ka sunɔgɔ don kelen bɔ ɲɔgɔnko dugu jɛra an b'a ta sisan k'a yɛlɛma ka taa da tile kɔrɔ i b'a jate minɛ a kasa bɛ bayɛlɛma dɔɔni k'a fariya i b'a fɔ jaba kasa kɔni tɛ bilen a bɔr'o la dɔɔni nka jaba kɛnɛ kasa fana t'a nɔfɛ kun Nin y'a tile fɔlɔ ye tile la an b'a ta sisan k'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔnin i b'i janto i b'a kɛ tasa kɔnɔ min ye nɛgɛlama ye yanni n'i y'a kɛ mana tasa kɔnɔ i man'a ko cogo o cogo a kasa tɛ bɔ a fɛ a kasa bɛ kɛ k'i ka so bɛɛ yɛlɛma mana nin kɔni wa i kana n'i bolo jalan don a la a ɲaamitɔ dɛ yanni a kasa t'i tɛgɛ bila joona ne ta in bɛ i n'a fɔ a ye tile duuru de kɛ jali la a tɛ a jara k'a kɛ kaki an b'a ta sisan ka taa yiran an bɛ tulu dɔɔni cɛɛnɛ cɛɛnɛ barama kɔnɔna na i bɛ tulu kɛ fitinin dɔrɔn a tɛ caya tulu kɛlen kɔfɛ a la an bɛ jaba k'a la k'a yiranni daminɛ ne ka jaba in ka ca dɔɔnin dɛ basabu jaba jalen kɔrɔ dɔ tun bɛ ne bolo ne y'o fara a kan a fɛn o fɛn ye kilo duuru ni caman ye ne ka jaba in b'o bɔ i b'a yiran k'a se ɲɛma ɲɛ min ka di i yɛrɛ ye o tɛ kulɛri ye ne kɔni ne tɛ n ta yiran ka mɛn miniti saba bɔɲɔgɔnko dɔrɔn ne b'a yiran k'a jigin i b'i janto i kana tasuma bugubugu a kɔrɔ kojugu yanni dugumana bɛ sisi i ɲinɛ ma a tɛ an ka jaba yiranna fo k'a ɲɛ nin kulɛri in de kɔni ka di ne ni finman ka di i ye ka tɛmɛ nin kan i bɛ se k'i ta dibi dɔɔni an b'a bila sisan a ka ja miniti tan bɔɲɔgɔnko an bɛ sɔrɔ k'a ta a jalen filɛ nin an b'a ta sisan ka taa susu ni kolonin de b'i bolo ou bien mikisɛri o y'a ɲuman ye i b'a si o na dɔrɔn k'a tɛntɛn an ka jaba yirannen mugu tɛ a susura k'a tɛntɛn fo k'a ɲɛ an b'a ta sisan k'a kɛ buteli dɔ kɔnɔ k'a mara ne ni maanaw nin kɔni ye ne ka san ta ye n bolo i b'a dɔn ale bɛrɛ tɛ kɛ na lɔ ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a kolonkolo aw fɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ